Beatha le Bua, Conor McGregor, Intreoir, Is beag duine in Éirinn agus ar fud an domhain b'fhéidir nár chuala iomrá ar bith ar Conor McGregor faoin am seo. Is Éireannach é a bhfuil clú agus cáil air. Is fear spóirt ar leith é a bhfuil cuid mhór bainte amach aige. Is duine é atá i mbarr a réime san am i láthair sa spórt a bhfuil sé páirteach ann. Tá pearsantacht ar leith aige. Is duine é a bhfuil an-dúil ag cuid mhór daoine ann. Ach is duine conspóideach é fosta agus tá go leor daoine ann atá dubh ina éadan. Tugtar Notorious air mar leasainm. Cad chuige? mar sin, a bhfuil idir ghrá agus ghráin ag daoine air. Sin ceist casta, agus is dócha go mbaineann sé le dhá rud go háirithe, 'sé sin go bhfuil an spórt sin a bhfuil sé páirteach ann brúidiúil agus cruálach, b'fhéidir. Ar a bharr sin, tá fuath ag cuid mhór daoine ar a phearsantacht. Conspóid. Maidir leis an spórt a bhfuil sé páirteach ann, tugtar ealaíona comhraic measctha nó mixed martial arts air. Is meascán é ina bhfuil dornálaíocht agus cineálacha troda nó comhraic eile amhail cic-dhornálaíocht agus jú-jitsu. Tarlaíonn na comhraic nó na troideanna taobh istigh d'fháinne cosúil le fáinne dornálaíochta. ach go mbíonn eangach ard thart air. Bíonn an comhrac fiáin, fíochmhar agus fuilteach in amanna, agus shílfeá nach bhfuil rialaithe ar bith ann. Bíonn an cuma air go bhfuil cead acu an duine eile a bhualadh áit ar bith ar a chorp, agus sin go díreach an rud nach maith le cuid mhór daoine, go bhfuil an cineál seo comhraic róchruálach fuilteach brúidiúil agus contúirteach. Síleann siad nár chóir go mbeadh a leithéid ceadmhach sa lá atá inniu ann. Tá siad den bharúil nach bhfuil sé mórán níos fearr ná an comhrac a rinne na gliairí a bhí sa Róimh cúpla míle bliain ó shin. Creideann siad nach spórt ar chor ar bith é. Maidir le pearsantacht McGregor, Measann cuid mhór daoine go bhfuil sé lán de fhéin, róbhródúil, iontach sotalach agus béal scaoilte. Is cinnte go bhfuil pearsantacht iontach láidir aige agus gur maith leis a bheith mórtasach agus é ag caint air fhéin. Is maith leis a bheith ag déanamh a mhór do fhéin agus a bheag a dhéanamh do trodaí eile. Bíonn sé i gcónaí ag amaidí os comhair ceamaraí. Níl aon dabht ná go gcreideann sé ann féin agus go gcuireann sé sin in iúl go fonnmhar do gach duine. Ar an taobh eile de, tá go leor daoine ann a bhfuil dúil mhór acu sa spórt seo. Creideann siad go bhfuil go leor rialaithe ann lena choinneáil sábháilte. Creideann siad nach bhfuil sé chomh contúirteach agus a deir daoine eile. Is spórt é atá ag fás go mór le roinnt blianta anuas agus a bhfuil an-tóir air san am i láthair, go háirithe i measc daoine óga. Tá cuid mhór daoine a thacaíonn leis sa tír seo, ar a bharr sin, is breá le go leor daoine pearsantacht bhríomhar McGregor. Deir siad go gcaithfidh sé a bheith mar sin agus go bhfuil sin mar chuid den chultúr i measc comhraiceoirí. Baineann siad sult as an chaint amaideach. Agus é ag déanamh a mhór de fhéin nó ag déanamh a bheag de chomhraiceoirí eile, is breá leo an amaidí nó amharcann siad air sin mar chuid den spraoi. Tarlaíonn go leor mar sin i spóirt eile chomh maith, go háirithe má tá troid de chineál éigin i gceist. An dornálaíocht, mar shampla. Ní miste leo é a bheith ag maslú comhraiceoirí eile nó, dar leo, sin an rud a rinne Muhammad Ali nuair bhí seisean ag troid blianta ó shin agus bhain go leor daoine sult as sin. Ní rud ar bith nua ná difriúil é. Cúlra, Rugadh Conor McGregor i mBaile Átha Cliath ar an ceathrú lá déag de mhí Iúil míle naoi gcéad ochtó a hocht. Tógadh é i gCromghlinn i ndeisceart na cathrach, áit a raibh sé sona sásta. Chuaigh sé ar Ghaelscoil ansin fosta, áit a raibh Conchúr Mac Gréagóir mar ainm air. Bhí beirt deirfiúracha aige. Ní raibh aon rud speisialta nó as an ghnáth faoi nuair a bhí sé ag fás aníos ansin. Bhí dúil mhór aige sa spórt i gcónaí, go háirithe sa pheil, ach de réir a chéile chuir sé suim mhór sa dornálaíocht. Nuair a bhí sé 15 bliana d'aois, chuaigh an teaghlach a chónaí i Lucan taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath Níor thaitin sin leis ar dtús ar chor ar bith, nó bhí Lucan measartha ciúin mar áit, agus bhí Conor scoite óna chuid cairde. D'fhreastail sé ar Ghaelcholáiste Cois Life ansin. Fuair sé a chuid scolaíochta uilig trí Ghaeilge, ar ndóighe, rud a fhágann gur Gaeilgeoir é fosta. Ach ní raibh mórán suime aige san fhoghlaim, agus shocraigh sé sa deireadh go mbeadh sé ina phluiméir. Níor thaitin sé sin leis mórán ach oiread. Is le linn an ama seo a chuir sé spéis ar leith sa chic-dornálaíocht agus sa jiu-jitsu den chéad uair. De réir a chéile, d'éirigh sé iontach dáiríre faoin traenáil agus thosaigh sé caitheamh an chuid is mó dá chuid ama sa gimnéasiam. Shocraigh sé ar éirí as an phluiméireacht ar fad agus ar dhíriú isteach ar an trodaíocht ina áit sin. Níor thaitin sin lena thuismitheoirí ar chor ar bith ar dtús, shíl siad go raibh sé amaideach, ach chreid Conor go mór ann féin. Thuig sé go mbeadh air a chuid ama uilig a chaitheamh ag traenáil agus ag troid. Bhí aisling aige go mbeadh sé ina throdaí iontach agus go mbeadh sé cáiliúil agus saibhir chomh maith. Níor thuig a thuismitheoirí sin, áfach. Lean Conor ar aghaidh lena aisling féin mar sin féin. An trodaí óg. De réir a chéile, d'éirigh McGregor as an chic-dornálaíocht agus chuir sé spéis ar leith sna healaíona comhraic measctha. Bhí a chéad troid amaitéarach aige i mí Feabhra 2007, sa chatagóir éadrom mheáchain, nó lightweight. Bhain sé sin go furasta. Ba léir go raibh sé iontach ábalta, agus d'aithin daoine go raibh rud éigin speisialta faoi. Rinneadh trodaí proifisiúnta de gan mhoill, agus bhain sé an chéad troid phroifisiúnta a bhí aige i mí an Mhárta 2008, sa chatagóir chéanna fosta. Chuaigh sé leis an chatagóir chleitmheáchan nó featherweight ansin agus chaill sé a chéad troid. Chuaigh sé ar ais mar éadrom-mheáchan ansin ach chaill sé an chéad troid eile. Faoi dhá mhíle is a haon déag, áfach, bhí McGregor ag déanamh go maith agus ag feabhsú go mór. Faoin am seo bhí sé ag troid go rialta agus ag baint cuid mhór de na troideanna go furasta. D'fhág sé go leor de na comhraiceoirí eile gan aithne taobh istigh de chúpla bhomaite. Níorbh fhada go mbeadh sé i mbéal an phobail. Ba léir go raibh sé ag dul a bheith ina throdaí iontach. Ach le sin a dhéanamh bheadh air dul go Meiriceá agus bheadh air a bheith ábalta troid mar bhall den UFC, an Ultimate Fighting Championship. I mbarr a réime, fuair sé an deis nuair a tháinig an duine a bhí i mbun an UFC go hÉirinn ar cuairt. Labhair cuid mhór daoine leis an duine sin faoi McGregor agus mhol siad go mór é. Bhuail sé le McGregor, é féin, agus rinneadh socrú go mbeadh sé ag troid sa chraobh sin gan mhoill. Bhí air bogadh go Meiriceá, ar ndóighe. Bhí an chéad troid aige ansin i Mí Aibreán 2000 is 13, in éadan trodaí darb ainm Marcus Brimage. Ach níor mhair an troid mórán níos faide ná bomaite, mar bhuail McGregor go trom é agus d'fhág seo Brimage gan aithne. Lean sé leis ag baint troideanna gach áit a ndeachaigh sé. Taobh istigh de chúpla bliain bhí sé ar na comhraiceoirí is fearr sa UFC. Bhain sé clú agus cáil amach dó féin go gasta, go dtí go raibh aithne air ar fud an domhain, go díreach mar gheall mar a gheall sé dó féin nuair a bhí sé ina chónaí i Lucan. D'éirigh sé saibhir fosta. Bhí lucht leanúna ar leith aige i Meiriceá faoin am seo a raibh cuid mhór Éireannach ina measc. Déanann siad ocáid mhór Éireannach i gcónaí de gach troid. Bíonn bratacha agus dathanna na hÉireann le feiceáil go minic acu. Agus ceolann siad amhráin na hÉireann fosta. Is breá le McGregor sin uilig agus déanann sé féin a mhór den bhaint atá aige le hÉirinn. Is breá le McGregor bratach na hÉireann a chur thart ar a chorp agus é san fháinne agus é ag gríosú a lucht leanúna. Bhí tréimhse iontach maith aige sa bhliain 2013 nuair a bhain sé gach troid, ach le linn troid mhór in éadan trodaí darb ainm Max Holloway, cé gur bhain sé an troid maith go leor, rinne sé damáiste dá ghlúin. B'éigean dó éirí as ar feadh deich mí ina dhiaidh sin. Tháinig sé ar ais chuige féin agus socraíodh an chéad troid mhór eile dó i mBaile Átha Cliath, os comhair a lucht leanúna féin sa bhaile. Bhain sé an troid sin go measartha furasta, ar ndóighe, bhí sé i mbarr a réime arís. Bhí rún aige crios an UFC a bhaint agus d'fhógair sé sin go poiblí. Fuair sé an deis nuair a fógraíodh go mbeadh sé ag troid in éadan Jose Aldo, duine de na trodaithe is fearr sa UFC, i mí Iúil 2000 is 15. Bhí an troid le bheith in Las Vegas agus bhí neart poiblíochta ann ach sa bhomaite dheireanach tharraing Aldo amach as an troid a rá go raibh sé gortaithe. Níor chreid McGregor é agus mhaslaigh sé Aldo go mór. Rinneadh socrú eile, áfach, go mbeadh trodaí iontach eile darb ainm Chad Mendes sásta dúshlán McGregor a thabhairt. Socraíodh an ócáid arís agus cheannaigh na mílte Éireannach ticéad lena laoch a fheiceáil. Bhí troid fhíochmhar ann ach bhain McGregor sa deireadh. Mhol sé Mendes go hard as a bheith sásta troid leis agus mhaslaigh sé Aldo go láidir as tarraingt amach as an troid mar a rinne sé. Tháinig Aldo ar ais, áfach, agus d'fhógair sé go mbeadh sé sásta troid in éadan McGregor i mí na Nollag 2015. Bhí na mílte Éireannach ar a bhealach go Las Vegas arís eile. Bhí na mílte ag dúil go mór leis an ócáid agus ag dúil le troid mhaith, ach níor fhan mhair an troid ach 13 shoicind nó bhí McGregor i bhfad ró-mhaith agus bhain sé go gasta. Ansin d'fhógair McGregor gur mhaith leis a bheith ag troid ag meáchan níos troime, is é sin ag marcmheáchan nó welterweight. Shíl go leor daoine go raibh sé amaideach. agus nár chóir dó a leithéid a dhéanamh. Ach ní raibh mórán ag an mheáchan sin sásta troid leis an oireadh, ach an oiread. Is dócha go raibh eagla orthu roimhe. Ghlac sé tamall sular tháinig Nate Diaz chun tosaigh, agus socraíodh an troid do mhí an Mhárta 2016. Mar is gnách, rinn. Mar is gnách, bhí cuid mhór poiblíochta ag baint leis, agus bhí go leor ag dúil go mór leis an troid. Bhí go leor eile a bhí buartha go raibh sé ag iarraidh barraíocht a dhéanamh. Tháinig an oíche. Bhí an troid crua agus fuilteach, agus b'éigean don réiteoir an troid a stopadh sa darna bhabhta. Chaill McGregor den chéad uair ó bhí 2010 ann, agus don chéad uair i ndiaidh 15 throid déag chuaigh sé céim rófhada dar le go leor daoine. Ansin tháinig McGregor aníos le plean mór eile a chuir iontas ar a lán daoine, rinne sé socrú idir é féin agus laoch mór na dornálaíochta darab ainm Floyd Mayweather go mbeadh troid ar leith ann ina mbeadh an dá chineál trodaíochta sé sin an dornálaíocht agus ealaíona comhraic measctha. Bhí Mayweather ar na dornálaithe is fearr a bhí riamh ann ach d'éirigh sé as an dornálaíocht in 2015. Rinne sé cinneadh, áfach, teacht ar ais le troid in éadan McGregor. Bheadh sé 40 bliain d'aois ach níor buaileadh riamh é. Ní raibh aon taithí ag McGregor ar an dornálaíocht. agus bheadh cuid mhór le foghlaim aige go gasta. Bhí cuid mhór daoine amhrasach agus míshásta faoin troid seo a bheith ann ina mbeadh an dá chineál trodaithe éagsúla. Shíl daoine go raibh McGregor amaideach agus nach mbeadh ann ach cur i gcéill agus magadh. Ach bhí na céadta milliún dollar le saothrú ag an bheirt acu agus chuaigh siad ar aghaidh leis. Rinneadh an socrú don séú lá is fiche de mhí Lúnasa 2017. Bhí cuid mhór poiblíochta ann ar feadh na míonna roimh an troid. Bhí na milliúin daoine ag dúil go mór leis an troid mhór. Bhí McGregor iontach muiníneach agus bhí sé cinnte go mbainfeadh sé. I ndeireadh na dála, bhí Mayweather rómhaith agus stop sé McGregor sa deichiú babhta. Rinne McGregor go maith, go háirithe ag an tús, ach bhí Mayweather róchliste agus róláidir. Chaill McGregor an troid, ach is cosúil gur shaothraigh sé 100 milliún dollar an oíche sin. Bhí deireadh leis an phlean mhór sin, ach an raibh deireadh le McGregor? Ní dócha é. Iarracht Tá an-tóir ar ealaíona comhraic measctha mar spórt níos mó ná riamh mar gheall ar Conor McGregor, agus tá an-tóir air féin fosta. Is fear saibhir cáiliúil anois é, go díreach mar a gheall sé dó féin agus dá theaghlach. Is duine é atá tiomanta agus atá sásta obair mhór a dhéanamh. Tá dúil bhocht ag go leor daoine ann ar fud an domhain. go háirithe in Éirinn, mar gheall air sin. Síleann cuid mhór daoine gur laoch iontach é agus go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh laochra againn in Éirinn fosta. Tá daoine ann, ar ndóighe, atá iontach amhrasach faoi sin agus a deir gur mór an náire é a leithéid de spórt a bheith ann. Is fuath leo an troid fhuilteach, bhrúidiúil a bhaineann leis. Is beag orthu an chaint mhaslach, mhórtasach a bhaineann leis chomh maith. Is cinnte go bhfuil McGregor é féin bródúil as a bhfuil bainte amach aige agus as a bheith ina Éireannach fosta. Bhí sé ábalta an aisling s'aige a leanúint agus a ghealltanas a chomhlíonadh, d'oibrigh sé go crua le sin a dhéanamh. Rinne sé cuid mhór leis an spórt sin a chur chun cinn agus a chur i mbéal an phobail, níos mó ná duine ar bith eile. Is léir chomh maith go bhfuil sé bródúil as a thír féin agus as a chúlra féin. Cuireann sé in iúl do gach duine gur Éireannach bródúil é, taobh amuigh agus taobh istigh den fháinne. An laoch spóirt é? dar leatsa? Tá an leabhar Beatha le Bua scríofa agus curtha i gcló ag CCEA i mBéal Feirste.